Дуней зызыхъуэжым ди гъащӏэм щӏэ куэд къыхегъэхьэр. Апхуэдэу Совет Союзыр лъэлъэжри, ди къэрал гъунапкъэр нэхъ зэӏуха хъуа нэужь, ди цӏыхухэм я гъащӏэми щӏэ куэд къыхыхьащ. Апхуэдэщ энергетик жыхуэтӏэри. Зэрыт банкхэр щхъуэкӏэплъыкӏэу, уи нэм къыщӏэмыуэнкӏэ ӏэмал имыӏэу энергетик жыхуэтӏэхэр ди щӏалэгъуалэм ӏейуэ дихьэхауэ йофэр. Уеблэмэ ар иджыпсту псыӏэфӏым хуэдэу ирафыр. Ауэ сыт энергетикыр зыӏысыр? Ар псыӏэфӏ хьэмэрэ фадэ? Узыншагъэм зэран хуэхъурэ е хуэмыхъурэ? Къару къузэритыр пэж?

Химиемкӏэ и къудамэм къэхутэныгъэ куэд щрагъэкӏуэкӏыр, ахэр ирагъэкӏуэкӏыфын папщӏэ зэпеуэ куэдми хэтщ. Хэтым къыщынэмыщӏауэ, ахъшэ саугъэтхэри мычэму къахь. Ди мурадыр органическэ химием и кафедрэм и унафэщӏ Хьэшыр Светланэ щыжетӏэм арэзы техъуащ я лабораторием къэхутэныгъэ щыдгъэкӏуэкӏыну. ИК-анализ жыхуиӏэм хуэдэ къэтхьа энергетикыр тхуищӏащ химие щӏэныгъэхэм я кандидат, Жансыт Азэмэт мы анализымкӏэ къэтхутащ энергетикыр зэрызэхэт пкъыгъуэхэр. Банкым тратхахэмрэ анализым къигъэлъэгъуахэмрэ зэтехуащ. Мыпхуэдэ ӏуэхухэм теухуауэ къэралым и ӏуэхущӏапӏэ лажьэхэр ткӏийуэ кӏэлъоплъ энергетикым хэт химическэ пкъыгъуэу хъуар къыдэзыгъэкӏхэм банкхэм тратхэным. Адэкӏэ ди псалъэмакъыр щыпытщэжащ химие щӏэныгъэхэм я доктор, профессор Хьэшыр Светланэ и деж. Энергетикыр пкъыгъуэ ӏэджэ хэтщ, иджысту щӏалэгъуалэм здрагъэхьэх энергетикхэми, ар фӏыуэ къапщту хъунукъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ абы хэт пкъыгъуэхэр зым зыр зэран щыхуэхъу къохъу. Къапщтэмэ, кофеинымрэ фадэмрэ зы энергетикым щыхэлъым дей Кофеиным давление дрегъэкӏуей, фадэм дрехуей, ирехух, аращи, ди организмыр стресс мэхъур, апхуэдэ энергетикхэр щрафым дей. Абы теухуауэ зи гумкӏэ гууз зиӏэхэм, сэ сщӏэ, я давление сытхэр мытэмэмхэм апхуэдэ энергетик ефахэр игъэлӏэнкӏэ хъуну. Узыншагъэм зэран хуэхъуным нэмыщӏкӏэ, игъэлӏэнкӏи хъунущ. Абы егупсысӏым иджырей щӏалэгъуалэр емыгупсысу занщӏэу я настроение зрагъэӏэтыну. Ахуэдэ энергетикхэм йофэ, ауэ а зы дакъикъэкӏэ я настроение зэриӏэтыр итӏанэ организмыр гугъу ирегъэхьыж. Сыт щхьэкӏэ къапщтэмэ, организмым Езым энергие щигъэкӏуэдынур ещӏэ дапщэщми. Аращи, и къарууэ щӏэлъыр зэу къыщӏэпхрэ а зы дакъикъэм къэбгъэсэбэпмэ, итӏанэ а къарур уиӏыжӏым, мыдрей зэман къэнам организмыр зэпкърылэлауэ ещӏыр, езэшауэ. Витамин сыт хэлъу тратхэ, ауэ абы хэлъ витаминыр организмым. а витаминымкӏэ гъэнщӏа пхуэщӏыну къапщтэмэ. Абы нэмыщӏкӏэ антиоксиданти, стабилизатор, краситель зэмылӏэужьыгъуэ ӏэджэ халъхьэри, ахэми псомикӏи зэран зырыз иӏэщ организмым дежкӏэ. Къапщтэмэ, псы, псы къабзэ уефэмэ нэхъыфӏщ, псы ухуэлӏэмэ, апхуэдэ энергетикхэмкӏэ псыхуэлӏэри сытри йомыгъэкӏыу, настроение къэпӏэтыну ухуеймэ. Дунейм къыщыкӏыу лабораториехэм щамыщӏауэ зэмылӏэужьыгъуу щыӏэщ удз аптекэми щащэ дунейм къыщыкӏым теухуауэ, тещӏыкӏауэ хущхъуэ абыхэм уефэ хъунущ, ауэ. Зыми уемыфэу псы къабзэ уефэу спорткӏэ заниматься пщӏым нэхъыфӏщ, Сытми къызэрызгурыӏуамкӏэ, энергетикым къару къуейт жаӏэр. Энергетикым къару къуейтыр иужькӏэ къехыжыр. Щӏыхуэу къехура уи ӏэпкълъэпкъым? Тӏэ, уи ӏэпкълъэпкъыр къару щитыну щыхуейми, щыхуэмейми къыбохри, итӏанэ ар зэран мэхъуж ӏэпкълъэпкъым деж, организмым итӏанэ. Ар а къарур къилъыхъуэжын хуей мэхъур. Светланэ кърибжэкӏа пкъыгъуэ хъуар тетщ энергетикхэр зэрыт банкӏхэм. Абы къыщынэмыщӏауэ, ахэр къыдэзыгъэкӏхэм тратхэр, илъэс пщыкӏуий мыхъуа сабийхэр, уэндэгъу цӏыхубзхэр, сабий зыгъашхэ цӏыхубзхэр, нервкӏэ, давлениекӏэ, гукӏэ ныкъусаныгъэ зиӏэхэр, тэмэму мыжеифхэр энергетикым ефэ зэрымыхъунур. Ауэ а псом укъеджэн щхьэкӏэ, Уи нэхэр узыншэми, хьэрфхэр ин зыщӏ ӏэмэпсымэ гуэр умыӏыгъмэ, укъемыджэфынри хэлъщ. Ахэр дауикӏ апхуэдэу цӏыкӏуу щӏытратхэр, цӏыхур ягъэщхьэхыу зэфэр зыӏысым емыплъын щхьэкӏэщ, зыхуейри къохъулӏэ. Хабзэ и лъэныкъуэкӏэ энергетикэр къыдэзыгъэкӏхэм уеныкъуэкъун щӏэбдзэмэ зыри къикӏынукъым. Хьэрфхэр цӏыкӏуми, инми тетхэн хуейр тетхащ.
Иджыпсту фэшыгъуи сыти хэлъщ жыдоӏэ мы энергетикым. Нэгъуэщӏ пкъыгъуэхэри хэлъщ жыбоӏэ. Энергетикым узеджэну сыт? Псыӏэфӏра, фадура? Фӏэпщ хъуну энергетикхэм псыӏэфӏуи, фадуи? Фадэ зыхэти щыӏэщ, нэхъыбэм фадэ хэтщ, ауэ псомикӏи псыӏэфӏ хэтщ. Абы теухуауэ гъур зызыщӏынухэм дежкӏэ энергетикыр сэбэп хъунукъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, калорий зыкъом хэтщ абы. Гъур зызыщӏынухэм. Я гугъэщ, фадэ ефэмэ, ар псым ещхьу, я энергетик ефэмэ, ар псым ещхьу, ауэ фэшыгъу абы псоми хэтщи, фэшыгъум глюкозэ къует. Цӏыхур энергетикым ефа иужькӏэ, дауикӏ, япэу зылъэӏэсыр и дзэращ. Дзэм зэрытщӏэщи куэду кальций хэлъщ. Кальций куэду иджыри джэдыкӏэм хэлъщ. Аращи, цӏыхум и дзэм энергетикым ирищӏэр къэдгъэлъэгъуэн щхьэкӏэ иджыпсту зы гъэунэхуныгъэ цӏыкӏу едгъэкӏуэкӏынущ. Аращи, иджыпсту джэдыкӏэр къыдощхьэ, фалъэм идолъхьэ абыжми, къэдгъэхьэзыра энергетикэр тыдочри, джэдыкӏэм щӏыдогъахъуэр. Мыпхуэдэу джэдыкӏэр сыхьэт ныкъуэкӏэ къедгъэнэнщ абыжми, энергетикэм джэдыкӏафэм ирищӏэм деплъынщ. Сыхьэт ныкъуэ дэкӏащ, иджыпсту джэдыкӏэр энергетикэм хэтхыжынщи, къыщыщӏам деплъынщ. Зэрытлъагъущи, сыхьэт ныкъуэ фӏэкӏа энергетикэм хэмылъа джэдыкӏэм и фэр пыкӏын щӏедзэ, Нэхъ хужь хъун щӏедзэ, мис зэрыфлъагъущи, джэдыкӏафэр текӏа, абы къикӏыр зыщ джэдыкӏэр, и фэр нэхъ пӏащӏэ хъуауэра.
Энергетикэм едгъэкӏуэкӏащ эксперимент хуэдэу, джэдыкӏафэмрэ энергетикэмрэ зэхэтлъхьэщ абыжми зэрызэзэгъым деплъыну. Абы къызэригъэлъэгъуамкӏэ, джэдыкӏафэр нэхъ пӏащӏэ хъуа энергетикэм щыхэлъам щыгъуэ абы къикӏыр сыт?
Къапщтэмэ, ахуэдэ псыӏэфӏхэм псоми кислота хэлъу щытщ. Телевизорымкӏи флъэгъуа хъунщ зы ӏэджэрэ къигъэлъэгъуа пепси-колэ дыдэм фейрим и пӏэкӏэ ириптхьэщӏ хъуну хьэкъущыкъур. Абы теухуауэ энергетикэм хэт кислотахэми эмаль дзэм телъыр егъэщащэ. И сытым дежкӏи ахуэдэ псыӏэфӏ Энергетикэм щынэмыщӏауэ зы псыӏэфӏ уефэмэ, уи дзэм щхьэкӏэ ар тэмэм хъуну уи дзэр зэӏигъэхьэну. Энергетик псалъэм папщӏэ щӏалэ жыпӏэн илъэс пщыкӏуи илъэс тӏощӏ хъууэ, махуэ къэсхункӏэ зы банкӏ банкӏитӏ ирефри, илъэс бжыгъэ зыбжанэм кӏуэцӏым иубыдэу. Апхуэдэ цӏыхум илъэситӏ дэкӏа нэужькӏэ псалъэм папщӏэ и узыншагъэм теухуауэ сыт нэхъ къыщыщӏынур?
Гууз хъунущ, къапщтэмэ, аллергие хъунущ, организмыр зэрыщыту зэпкърыуда хъунущ, къапщтэмэ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, энергетикым махуэм тӏу щы уефэмэ, ар ӏейу зэранышхуэщ, ар хущхъуэ гуащӏэ уефэм ещхьу щытура, абы хуэбгъадэ хъуну. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, абы хэт пкъыгъуэхэр зым зыр зэран хуэхъужу щытщ. Светланэ ауэ сытми иригъэщхьакъым энергетикэр хущхъуэ гуащӏэм. Къыщежьагъащӏэм хамэ къэралхэм ар къыщыбгъуэтыфынур хущхъуэщапӏэхэрат. Дохутырхэм къыхуамытхамэ, къуащэнкӏи ӏэмал иӏэтэкъым. Иджыпсту Европэм и къэрал куэдым я унафэщӏхэм энергетикхэр пщэ мыхъухэну хабзэхэр къыдагъэкӏащ. Америкэм и Штат щхьэхуэхэми аращ зыхуэкӏуар. Энергетикым цӏыху куэд илӏыкӏати, аращ апхуэдэ ӏуэху бгъэдыхьэкӏэр нэхъ къезэгъыу къыщӏалъытар. Япэ дыдэу уефа нэужькӏэ энергетикым уи ӏэпкълъэпкъым кӏуэцӏым ихьа нэужькӏэ зылъэӏэс, зэрытщӏэмкӏэ зылъэӏэс пкъыгъуэхэм ящыщыр тхьэмщӏыгъура? Абы теухуауэ, тхьэмщӏыгъум теухуауэ сыт ищӏэр энергетикым?
Сыт хуэдэ фадэм ещхьуи ар тхьэмщӏыгъум зэран зэрыхуэхъур, абы ещхьэкъэпсу энергетикри зэран хуохъур. Абы щынэмыщӏауэ тхьэмщӏыгъум ди организмым хэт токсинхэр псори пхрокӏыр. Мыпхуэдэ энергетикхэм химикат хэт къомри а тхьэмщӏыгъум игъэкъэбзэн хуей мэхъури, абыкӏэ зэран хуохъу.
Светланэ и псалъэхэм хуокӏуэж YouTube сайтым илъ видеом къыщыгъэлъэгъуа гъэунэхуныгъэр. Ар езыгъэкӏуэкӏахэм дэ зэрытщӏам хуэдэу энергетикым халъхьащ кхъуэм и тхьэмщӏыгъур. Дакъикъитху фӏэкӏа энергетикым хэмылъа тхьэмщӏыгъум и плъыфэм зихъуэжакӏэт. Плъыфэр къэгъэнауэ фын щӏидзакӏэт.
Энергетикым хэлъ пкъыгъуэхэм, химикат хэтым теухуауэ упсалъэмэ, абы цӏыхур ефэхурэ нэхъри есурэ кӏуэрэ, ӏэпкълъэпкъыр хуейуэ зыщӏ а энергетикым иджыри пкъыгъуэ зыгуэр хэт? Ди организмыр гъэщӏэгъуэнщ, къапщтэмэ, ахуэдэ энергетик щефэкӏэ цӏыхум и настроением зыкъиӏэтмэ, и щытыкӏэм нэхъ нэхъыфӏкӏэ зихъуэжмэ а дакъикъэм. Ар организмым фӏэфӏ мэхъури, сытым деи ахуэдэ ефэну щытщ. Энергетик уефа нэужькӏэ, уи къару нэхъ къыхохьэри, сытым деи уи къару къыхигъэхьэн уи гугъэу, сытым дежкӏи уефурэ абы укъегъапцӏэри, итӏанэ зэрыщыбгъэтыжу къарууншэ занщӏэу уохъур. Абы теухуауэ абы уегупсысын хуей наркотикхэм ещхьу утетӏысхьэфыну а энергетикхэм, абы ещхьэкъэпсу. Абы нэмыщӏкӏэ энергетикхэм фадэ хэтщи, фадэми утригъэтӏысхьэнущ.
Къебжэкӏа насыпыншагъэу хъуар къызыхэкӏ энергетикхэр япэ къэс щапӏэм щӏэлъщ, ди щӏалэгъуалэр зыри емыгупсысу макӏуэри къащэху. Апхуэдэу щхьэ щыт? Дауикӏ дэри ди щхьэ емыгугъуагъри щхьэусыгъуэщ абы. Ауэ, ар мылъку хэхыпӏэ зыщӏа предприятиехэм лэжьыгъэшхуэ ирагъэкӏуэкӏ къыдагъэкӏ продукцэр цӏыхум яхыхьэнымкӏэ, абы елэжьыр къухьэпӏэ лъэныкъуэмкӏэ илъэс куэд щӏауэ щыӏэ маркетинг щӏэныгъэращ.
Ну, здесь общие тенденции, которые сейчас идут ко всем продуктам, это эмоция, эмоциональность, и это то, что двигает сейчас не только продукты энергетики, но в энергетиках это используется в три раза сильнее чем наверное в других почему потому что только Энергетикхэр куэду ящэн папщӏэ къагъэсэбэп ӏэмалхэм утепсэлъыхьмэ, ахэр маркетинг щӏэныгъэмкӏэ щӏэкъым. Нэгъуэщӏ продукт лэужьыгъуэхэр щащэкӏэ ягъэӏэрыхуэ ахэр. Ауэ энергетикым и гугъу тщӏымэ, нэхъыбэрэ къагъэсэбэп. Сыт хуэдэ ӏэмал сызытепсэлъыхьыр? Щӏалэгъуалэ зи къару здэзыхьын зымыщӏэм нэхъыбэж къару иратыфыну къыщагъэхъу энергетикым ефэмэ. Ауэ ар пэжкъым, иллюзие жыхуэтӏэращ. А хуитыныгъэ, адреналин жыхуаӏэхэри пцӏыщ. Мы ӏуэхур япэ дыдэу бизнесщ, ахъшэ хэхыпӏэщ. Зэфэм егупсысыну хуэмей цӏыхухэр къызэрагъапцӏэ ӏэмалщ энергетикхэр. Гъащӏэм зыхуейр щызымыгъуэтхэм а зылъыхъуэхэр щагъуэтыну къащохъу энергетикым ефэмэ. Гу лъумытэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым, цӏыху балигъхэр нэхъ мащӏэу зэрефэр мыбы. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, я акъылыр нэхъ тӏысащ, нэхъ йогупсыс зэфэмрэ яшхымрэ зыӏысым. Энергетикхэр къыдэзыгъэкӏ компаниехэр ахъшэкӏэ доӏэпыкъу, Машинэ, мотоцикл къызэдэжэ зэпеуэхэм, абыхэм я машинэхэм, гъуэгубгъухэм тетхащ энергетикхэм я цӏэхэр. Апхуэдэ зылъагъу цӏыхухэм къагурымыӏуэжу я фӏэщ мэхъур, езыхэри а энергетикым ефэмэ, нэхъ лъэщ, нэхъ псынщӏэ, нэхъ къарууфӏэ зэрыхъунур. Ауэ ари пцӏыщ. Адреналин жыхуэтӏэм ухуэныкъуэмэ, дэкӏ ӏуащхьэмахуэ. Си ӏуэхущ абы уи лъыр къызэщӏимыгъаплъэмэ. Адрейуэ хъуар щхьэгъэпцӏэжщ. Рекламэ щӏащӏыр яфӏ къывэкӏын щхьэкӏэкъым, нэхъыбэ ахъшэ къалэжьын папщӏэщ. Мис ар адэ-анэм щӏэблэм къыгурагъэӏуамэ хъунут. Итӏанэ къыхэгъэщыпхъэщ энергетикхэм папщӏэ слоган къагупсысхэр. Зи гугъу сщӏыр мыкӏыхь ӏейуэ энергетикыр цӏыху къэзыщэхункӏэ хъунухэм яхуэгъэза псалъэхэращ. Икъукӏэ зэгъэкӏуащ лъэщу тхащ ахэри. Потому что, еще раз повторюсь, они, они производят ощущение этой свободы, которой человеку не хватает.

Нэгъуэщӏхэри. Къэралыр, къулыкъущӏэхэр иригузавэкъэ мы ӏуэхумкӏэ, жыпӏэнущ занщӏэу мыпхуэдизым уедэӏуа иужькӏэ, ирогузавэр. Законым теухуауэ къыдэдгъэкӏам теухуауэ дыщӏигъэгузавэр, цӏыхухэр, парламентым хэтхэм нэмыщӏкӏэ цӏыхубэр ӏейуэ ирогузавэ нобэ ди сабийр ӏисраф зэрыхъум. А зи гугъу пщӏэ энергетик абы теухуауэ мыдрей. Аркъэм теухуауэ аркъэ къыхэкӏхэм теухуауэ сабийхэм ар я дей нэса нэужькӏэ, зэран хуэхъум нэмыщӏкӏи я узыншагъэми теухуауэ, езыхэми теухуауэ зэранщӏакӏуэ куэд къехьыр. Абы теухуауэ дэ нобэ едгъэкӏуэкӏ ӏуэхугъуэ закон къэтщтам зэрыщытра, законым пеубыд Зы щӏыпӏэ деикӏ. Мис дызытепсэлъыхь энергетик, аркъэхэкӏ, илъэс пщыкӏуи хъуа, мыхъуа сабийхэм епщэну ухуимыту. Абы къыщынэмыщӏауэ, сабийхэр здеджэхэм, сабийхэр здекӏуалӏэхэм, абы къыщынэмыщӏауэ, дэ дызытепсэлъыхьэр и нэхъыжь унэ здеджэхэр, абы къыщынэмыщӏауэ, мыдрей сабийхэр здэщыӏэ ӏуэхугъуэхэр здекӏуэкӏхэм, сабий садхэм, абы къыщынэмыщӏауэ, Мис мы дызытепсэлъыхь сымаджэщхэм ар и гъунэгъуу щащэнкӏэ ӏэмал имыӏэу ауэдэу къыдэкӏауэра? Ауэ мыдэ езы законыр къэтщтэн ипэкӏэ ди дей къудейуэ къыщекӏуэкӏакъым, субъект тӏощӏым щекӏуэкӏауэ, къыщащтауэ, мис ахэри къэтщытэри, мис абы елъытауэ едгъуэкӏа, екӏуэкӏа ӏуэхугъуэра? Иджы а ӏуэхур и пӏэ итӏысхьэн щхьэкӏэ дэ езым кодекс къыдэдгъэкӏащ. Мыдрей закон щыӏэм и сэбэп хъуну абы пэувыжыну. Цӏыхур а законым теухуауэ ар энергетикхэр, абыхэм и гъусэхэр, нэгъуэщӏхэр зыщэ дэтхэнэ зыми. Нобэ щыщӏэдзауэ законыр апрель лъандэрэ къызэрыдэкӏ лъандэрэ сом минищым щыщӏэдзауэ сом минитхукӏэ зыщэм етхьэкъуну. Абы къыщынэмыщӏауэ, сом минитхурэ сом минипщӏкӏэ ар езыгъащэ унафэщӏхэм етхьэкъунущ. Абы къыщынэмыщӏауэ, унафэкӏэ къэралым дэлажьэу ӏуэху зезыхьэ унафэщӏхэм езым и здэлажьэ ӏуэхугъуэр здищӏэм, сом мин щэщӏым щӏэдзауэ сом мин тхущӏкӏэ еныкъуэкъуну. Законыр къыдэкӏауэ апрель лъандэрэ мэлажьэ. Илъэс пщыкӏуий мыхъуу, нетӏэ зи гугъу сщӏа а езым зэретхьэкъуну сом бжыгъэ сызытепсэлъыхьар ӏэмалыншагъэу ящӏынущ, ауэ ар зыхахын хуейщ а къуажэм, абы и гъунэгъуу щылажьэ орган дызэджэращ, милицэм и лэжьакӏуэхэм, абы къыщынэмыщӏауэ, администрацэм и лэжьакӏуэр, абы нэмыщӏауэ, дэтхэнэ зи гур Пӏейтей, адэ-анэм, абы къыщынэмыщӏауэ, депутат, къуажэ депутат яӏэхэщ, район депутат, республикэ депутат, дэтхэнэм дей хэт хуэзэу жраӏэмикӏ. Абы и унафэр ехыу, щхьэж зыхуэзэм игъэзащӏэу и пӏэм нэсыфыну къысщохъур ар ауэдэу пщӏы хъуну. Къэралым мы ӏуэхум теухуауэ лэжьыгъэ зэрыдигъэкӏуэкӏыр ущӏэгуфӏэн ӏуэхущ. Уеблэмэ абы нэхърэ нэхъыбэу уигу къыщӏеубыдэ энергетикэм пыщӏа гузэвэгъуэм щӏалэгъуалэри зэрегупсысыр. Дэ нобэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди щӏалэгъуалэр икъукӏэ дихьэха хъуащ энергетикхэм. Абы къыхэкӏыу дэ законопроект дгъэхьэзыращ, абы медицинэ и лъэныкъуэкӏи, политикэ и лъэныкъуэкӏи, социально-экономическэ и лъэныкъуэкӏи ар псори деплъа лэжьыгъэми ар зыуэ тщӏыж, зэхуэтхьэсыжри законопроектыр и мыхьэнэ нэхъыщхьэу дэ дгъэувар. Нобэ нэхъ фадэ гуащӏэ ящэ мыхъуу щытхэм энергетикхэри ядытщӏыгъуу, ари апхуэдэу ящэ мыхъуу тщӏыну аращ дызыхуейр. Мы законопроект дгъэхьэзырар зыбжанэрэ утыку къитхьащ. Япэ дыдэу ар дэ, абы дэ дыкъыздеджар ди Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и парламентыр аращ. Абы конкурс иригъэкӏуэкӏт Моя законотворческая инициатива жиӏэу. Конкурсыр ӏыхьищу зэхэлъа. Япэ ӏыхьэм дыкӏуэцӏрыкӏри, етӏуанэм драгъэблэгъащ, абы драгъэблэгъа иужькӏи къыджаӏа ди лэжьыгъэм узэлэжьыжын хуей ӏыхьэхэр, ещӏэжын хуейхэр. Къыкӏэлъыкӏуэу ещанэ ӏыхьэм драгъэблагъэри, проектым дыкъеджащ. Зэрыжысӏауэ, сыт и лъэныкъуэкӏи зыпкърытхри упщӏэхэр къыдата. Дытепсэлъыхь зыпкърытхри, абы ипкъ иткӏи япэ увыпӏэр къыщытхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым. Адэкӏэ Къэбэрдей-Балъкъэр парламентым и лэжьакӏуэ Татьяна Саенкэ ди научный руководительти абы къыджиӏа, моуэдэбзэ конкурс Урысей псом зэрыщекӏуэкӏыр икӏи а конкурсым лэжьыгъэр егъэхьын зэрыхуейр. Лэжьыгъэр абы едгъэхьри, япэ ӏыхьэм дыкӏуэцӏрыкӏащ, етӏуанэ Мэзкуу драджэри, езы Мэзкуу дыкӏуэри дыкъыщеджа проектым. Ар икъукӏэ я гуапэ хъуат а проектыр дэ къызэрытӏэтар, а упщӏэм дыкъызэригъэгузэвар. Икӏи проектым къеджэн сыуха нэужькӏэ, залым щӏэс цӏыхухэр къэтэджри ӏэгу къытхуеуа. Ахэр икъукӏэ си гуапэ хъуат. Япэ увыпӏэ къэпхьынри, етӏуанэ къэпхьынри, ещанэ къэпхьынри икъукӏэ лъапӏэ щэбауэ. Псом нэ нэхъ лъапӏэжу сэ къысщыхъуа ахэм ар къагурыӏуэу, я гум бгъэдыхьу, я гум дыхьу ахэр къэтэджу ӏэгу зэрытхуеуар. Икӏи етӏуанэ ӏыхьэм къыкӏэлъыкӏуэу ещанэ ӏыхьэм ещанэ увыпӏэ къыдата. А законопроект гъэхьэзырам иджыпсту Урысей Федерацэм и Думэр йоплъыр, япэ еджэгъуэмрэ етӏуанэ еджэгъуэмрэ кӏуэцӏрыкӏауэ ещанэ еджэгъуэм кӏуэцӏрыкӏыу щытмэ, ар федеральнэ закону къыдагъэкӏыну йолэжьыр.
Щӏалэгъуалэр энергетикым зэрыхущытыр къэтщӏэн мурад диӏэу интернетым щӏэупщӏэ зэдгъэпэщащ. Иджыпсту абы къигъэлъэгъуахэр фи пащхьэ итлъхьэжынущ. Зэрыфлъагъущи, япэрауэ, щӏэупщӏэм хэтынухэм яжетӏащ ди щӏэупщӏэр щэхуу зэрыщытынур, я цӏи я унэцӏи зыри къызэридмыӏуэнур. Ар ауэду щӏэтщӏар цӏыхухэм пцӏы ямыупсу жэуапыр нэсу къыдатыжын щхьэкӏэщ. Адэкӏэ къебгъэхыу щытмэ, мис болъагъур, цӏыху щихрэ тхум щӏэупщӏэм хэтащ. Абыхэм щыщу Ди жэуапыр ӏыхьиплӏу дугуэшащ. Япэрей ӏыхьэм цӏыху тӏощӏрэ блырэм болъагъу, дыбзылъхугъэщ дофэр, жаӏа энергетикым. Цӏыху щитӏрэ плӏыщӏрэ зым дыбзылъхугъэщ, дефэркъым, жаӏа. Мыдэкӏэ сыхъулъхугъэщ, софэр, жаӏэу цӏыху тхущӏрэ тхум жаӏащ. Абы къыщынэмыщӏауэ, цӏыху щитӏрэ ищӏрэ тӏум сыхъулъхугъэщ, сефэркъым, жаӏащ. Ар псори проценткӏэ къапщтэу щытмэ, Цӏыхухъуу дефэкъым жызыӏар процент плӏыщӏрэ хырэ хырэ мэхъур, адэкӏэ сыхъулъхугъэщ софэр, жаӏэу процентибгъурэ зы процент ныкъуэмрэ жаӏащ. Мыдэкӏэ зэрыфлъагъущи, процент щэщӏрэ бгъумрэ имрэ дыбзылъхугъэщ, дефэркъым жаӏа, мыдэкӏэ процентиплӏрэ ныкъуэрэ дыбзылъхугъэщ, энергетикым дофэ, жари жаӏащ.

Сэ езыр энергетик къапщтэмэ зэи сефаӏым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ сэ сыхимикщи, составым сыкъемыджау зэи зыри сефэӏым. Мыдрей ди цӏыхухэми сыхуейт еплъыну, зыгуэр ефэн е яшхын япэкӏэ тетхам къеджэну. Цӏыкӏунитӏу тратхэ ӏэджи, ӏэджэ Узыншагъэм зэран хуэхъун ӏэджэ яшх икӏи ирафыр. Абыкӏэ нэхъ набдзэгубдзаплъэ хъуну сыхуейт. Рекламэм къиту хъуамкӏэ уедаӏуэу абыхэм уефэ хъуну. Селъэӏуну сыхуейщ ди нэхъыжьхэм, адэ-анэхэм, сабийхэм ар зиӏисыр ящӏу, ахэри унам дей абы щытепсэлъыхьу, а щытепсэлъыхьам нэмыщӏкӏэ зиӏисыр къыгурагъаӏуэу абы. пэӏэщӏэ ящӏыну. Абы къыщынэмыщӏауэ, езы законыр лэжьэн щхьэкӏэ зыщэхэм захузогъазэ нэгъуэзы лъэныкъуэкӏэ. Ар зыщэ дэтхэнэ зыри и адэщ, и анэщ, е зыгуэрым и бынщ, е езыхэм бын яӏэщ. Щи, дэ къытщӏэхъуэ сабийхэр нобэ тэмэму, узыншэу, зыхуей хуэзэу хъун щхьэкӏэ, ар Щыӏэ хъунукъым Къэбэрдей-Балъкъэрым а законымкӏи абыхэми ар кърахьэжьу ямыщэну селъэӏуну сыхуей. Сыту жыпӏэмэ, фӏыуэ плъагъу нэхъыфӏ зыгуэр ар зэран хуэхъункӏи хъун, уи щхьэ хуэхъункӏи хъун, уи сабий хуэхъункӏи хъунущи, дэ законымкӏэ фыхудоджэ, хъуну щытмэ, дызэгъусэу а ди сабийхэм я узыншагъэр, я дуней тетыкӏэр Дахэ хъун щхьэкӏэ, сабий дахэ диӏэн щхьэкӏэ, пщэдей сабийхэр нобэ тэмэммэ, унафэщӏ тэмэм диӏэнуращи, мис абы делэжьыну, дызэгъусэу псори ауэдэ лъэӏу диӏэу а законыр абы едгъэлэжьыну ди унафэращ. Къэжэр Альберт тхьэмыщкӏэм зэрыжиӏащи, цӏыху лӏар пхуэгъэхъужынукъым, адрейуэ хъуам хэкӏыпӏэ иӏэщ. Нобэ зи гугъу тщӏа ӏуэхуу и бгъэдыхьэкӏэ гуэрыр пхуэгъуэтынущ. Ди нэхъыжьхэр тӏэкӏу нэхъ набдзэгубдзаплъэм, щӏалэгъуалэр тӏэкӏу нэхъ жыӏэдаӏуэмэ, ди узыншагъэр псоми япэ идгъэщымэ, энергетик жыхуэтӏэри, Тхуэшынагъуэжкъым. Псори зэлъытар ди щхьэ пщӏэ зэрыхуэтщӏыжыращ. Узыншэу фыщытхэ, ди узыншагъэр фхъумэ.